takulandirani pano pa lahidi ktv pamene timakupasirani mapulogalamu athu osiyanasiyana ife alahidi ktv chomwe tingakupempheni tapangani like share komanso subscribe pano pa lahidi ktv ife chimene tachiona pafupi nthawi imeneyo ndi chimene timabwera nkumachiimbira m'manja zomvetsa chisoni kwambiri ndi chifukwa chake mulungu sakumatimvera chisoni akungotikanda chifukwa chake choyiwalira mumba amene wasankhidwa tikamuonesesa mumba watiwonongera dziko la malawi ku njira zambiri mwa zinthu ndikhoza kuzikamba zinthu zokwana mwina zitatu wani mumba anapanga pulani ndi mwana wa chakwera Nick chakwera ndikuchosa kampani imene imagwira kumatipangira ma passport ife iwo aja ndikupita kwina kwake anakhala mmalawi momuno kungoti anatuma anyamata kuti azikaphunzira mmene amapangira ma passport asanamalize kukhala ndi experience anthu aja anat- anathamangisa kuithesa contract imene imapanga ma passport athu a original muno mu dziko la Malawi koma mumba ndi Nick Chakwera anazitenga ngati ana ophunzira kwambiri mpaka immigration ija kuiseka ya ku Blantyre kukasegula ku Lilongwe ndi kumapanga ma passport ma passport opindwa kukhala ngati amumba ndi mwana wa Chakwera Nick Chakwera lero lino muno mmalawi amene ali ndi nzeru angasekere kuti achakwera eh, sanaphonye penalty asankha munthu wofunikira kukhala mumba amumba omwewo akhala akuvutisa amwenye pakatipa koma nthawi yonseyi iyeyo amadziwa kuti amwenye amapangira nkhaza anthu nzika za dziko la malawi kumapetopeto kwa mumba pamene aoneka nkumaenda mmene mujamo nkumaonesa ngati akugwira ntchito yotamandika koma zimene sizinapindulirenso ngakhale ife amalawi munthu wanzeru angamati mumba ndi munthu woti ndi watsogolo pompano miyezi yadusayi amumba anaseka malonda anthu aku tanzania ndi aku malawi asamapangirane mabizinesi mpaka katundu wa mamiliyoni anawonongeka ku mzuzu ku bodako chifukwa cha mumba yemweyo lero lino mumba chakamusankha kukhala vice president ife amalawi kumati iyayi achakwera asankha mwanzeru kodi amumba adakhala mtsogoleri nkhanza zonse zimene atiwonetsera ife amumba wapangira amalawi zonse zija ife tayiwala kodi ife tili ngati mbuzi basi timangoyiwala zina zonse timangoyamika zimene taziona kuti o pali mphare apa ndikudya basi ndikuyiwala kuti kuja andigenda mwala ndikumati zulo tiyeso ndikadye mphaleja koma ili siku lake lomwelo amalawi pena pake tiye tiziwonesesa kabineti ya chakwera yonse palibe munthu wabwino a Mumba anawononga mabizinesi okaya wa ambirimbiri ku- ochokera ku tanzania kubwera ku malawi kuno banana nthochi inawonongeka zinthu zambirimbiri za wanthu kodi chimene ankapangira a Mumba zimene zija ndi chani Chimene chinapindulira ife amalawi ndi chani zimene anapanga a Mumba aja ali nduna kumene kuja nkumapanga zimene zijazo lero lino mungamaime panopo mmalawi kumati a charles down koma tiyamikire zimene apanga achakwera ine mmene mulilitu ine sindimangoima kumayamikira mamina ine ndizakhala Samuel Lwara mpaka kalekale sindizayamikira munthu otipanga zinthu nkhaza kuwapangira amalawi sindingamuyamikire munthu wankhaza ineyo moyo wanga ine ndi mmalawi munthu mmalawi azitipangiranso nkhaza ife amalawi ngati a Mumba amene atipangira nkhaza ife lero mapasipoti amene akukonza kumene kuja ndi afeki pulani imene ija yopanga a Mumba ndi azizawo pali ndalama zambirimbiri zimene asowesa a Mumba aja kumapita ku uk uku kumakagula zinthu kutchende ku Bushiri gulu la achina amumba omwewo lero lino tiziti achakwera asankha munthu wabwino kumanena mumba mumba angakhale mtsogoleri amalawi wogona kwambiri mbuzi za wanthu